omvera pano pa fi taati llahi tahlu lhaya tili m'buku limeneli addurusu ramadaniya e, ma lesson amene amafunika kuti anthu azimva mwezi umene wa ramadhani ziphunziso zimene zikufunika kuti muwapase asilamu mwezi umene wa ramadhani kuwapasa asilamu mwezi umene wa ramadhani kuwachosa kukukangana asilamu okhaokha

asangalale nawo ndipo tili pa page number 11 pamene timaona hadithi ya mtumiki muhammadin sallallahu alaihi wasallam yonena kuti no yani usiku wina uliwonse mmausiku a mwezi wa ramadhani mulungu subhanahu wa taala amamuuza mngelo kuti tapita ukalengeze upite ukalengeze mngeloyo

mafunso anji hal min mustaghfirin yughfaru la alipo amene akupempha chikhululuko kuti timkhululukire achimwene ndi machimo angati amene mwapanga ineyo ndi machimo angati amene ndapanga achimwene ndi machimo angati amene mwapanga bambo wanga ndi machimo angati amene mwapanga amayi ndi machimo angati amene mwapanga sizikukuopsyani zimenezo siku la kiyama mukamakafika pamaso pa mulungu siku la chiweruzo musanapemphe chikhululuko zonsezo zili pamutu ino ndi nthawi yonena kuti munthu atule machimo amenewo ino ndi nthawi yonena kuti munthu achose machimo amenewo ino ndi nthawi yonena kuti munthu apemphe allah amvere chisoni mulungu subhanahu wataala amulembe dzina lake mmaina a anthu amene akukalowa ku janna siku la kiyama hal min mustaghfirin yughfaru la alipo amene akupempha chikhululuko kuti mkhululukire zomvesa chisoni kuti nthawi imeneyo imene mngelo akulengeza zimenezi anthu amakhala bize pafoni anthu amakhala bize akuonera mpira anthu amakhala bize akukangana anthu amakhala bize mwina ndikumapanga mijedo kumene kumalemberana mameseji onyozana ma whatsapp zimenezo ndiye tikuziona lero lino kunena kuti no asilamu kumaukirana asilamu kumanyozana asilamu kumakangana asilamu kumadana asilamu kumapepusana si zachisilamu zimenezo muchisilamu mulibe zimenezo muchisilamu mulibe mtumiki muhammad salama kana shafuqan kana haliman bilmuminina raufu rahim allah wamusimba choncho mtumiki muhammad sallam kuti mtumiki saa salama kwa anthu okhulupirira raufu rahim raufun rahim amakhululuka akalakwiridwa mtumiki saa sallam komanso a- ndi wachisoni kuwapangira asilamu ndiye yani nyengo imeneyi imene ndi nyengo ya saumu nyengo ya ramadhani munthu ayigwirisire ntchito bwino ayigwirisire ntchito mu- mu- mu zinthu zimene zizampindulira pa siku lapansi pano m'manda mpaka naso siku la kiyama akuti ofunsa amafunsa kunena kuti hal min taibin yutabu alayhi alipo amene akufuna kupempha tauba alipo amene akufuna kulapa timulandire kulapa kwakeko allah sakufunsa kuti kodi alipo amene akutulusa zaka kodi alipo amene akusala kudya kodi alipo amene akuswali no kungopempha tauba basi kungolapa pamaso pa mulungu allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilaik basi mawu azichokera mu mtima mulungu amaona mu mtima ngati mu mtima mwanumo mulungu akuona kuti mukugwedera mmenemo muli mantha kumuopa mulungu subhanahu wataala muli mantha kuti munthuyu ayi akundiopa akuopa tsiku limene azabwerere kwa ine kuzayima pamaso panga ndikamazamfunsa sazakwanisa kuyankha akundiopa ine mulungu wake namalenga allah amakhululuka hal min taibin alipo amene akufuna kulapa fayutabu la ife ti- ti- ti- tilandire kulapa kwakeko alipo inu achemwa pamene mukuyamba miseche kumakangana ndi anthu mma facebook kumakangana ndi anthu mma whatsapp kumakangana ndi anthu mma youtube achimwene ndi pamene mukuyambisa magulu magulu amene ngakhale sheitani ku- kundende kumene aliko akaona amangosekerera kuti zikupitirira zinthu zija akukangana anthu aja okhaokha ino ndi nthawi yonena kuti no amene tinadana tibwere limodzi tikhululukirane amene tinasiya kuyankhulana tiyambe kuyankhulisana amene mwina ati yani tinapondereza anthu ena titenge zimene tinawapondereza tiabwezere inshallah tsiku la kiyama likamafika tikagwirane manja ndikunena ya rab ndinampondereza ndinambwezera katundu wake analandira anandikhululukira ambuye mulungu mundikhululukire allah amakhululuka hal min taibin alipo amene akulapa alipo amene akulapa fayuta fayutabu lahu al- alandiridwe kulapa kwakeko mulungu subhanahu wataala akufunsa choncho mulungu subhanahu wataala kutilimbikitsa kumene kuti tizibwerera kwa mulungu subhanahu wataala naam akuti hal min da'in yustajabu lah alipo amene akupanga dua alipo amene akupempha ife timpase zimene iye akupemphazo allah akukufunsani choncho eh lero lino tili ndi mavuto ochuluka mavuto azachuma mavuto a m'banja mavuto a sukulu mav- mavuto ochuluka nthawi yompempha allah kuti ayankhe ija ndi imeneyi mwezi umenewu ukufunika kuwugwirisira ntchito bwino si mwezi woti msilamu nkumangogona 24 hours ali chigonere mbesile mbesile ndi mwezi wofunika kugwada pamaso pa allah ndikumampempha allah ana anga ine samamva ana anga ine alibe nzeru ana ine alibe ntchito amayi ndi nthawi yoti mugwade mumpemphe allah kuti allah apaseni zochita ana anga kulibe wina amene angabwere kuthesa mavuto anu inuyo mu umoyo wanu kuposa mulungu subhanahu wataala ndi allah akufunsa apa kunena kuti no alipo amene akupempha timpase zimene akupemphazo banja sitisakasaka kwa asing'anga achemwali kuthamanga mwa asing'anga umu ndithandize mankhwala ndikufuna ndipeze banja kapena kuthamanga u- u- a- anyamata mwa asing'anga umu ndithandize mankhwala ndikufuna ndipeze msungwana banja siupempha kwa asing'anga ompempha ndi mulungu subhanahu wa taala nthawi yompempha allah ija ndi imeneyi kuntchito sizikuyenda bwinobwino nthawi yompempha allah ija ndi imeneyi kuyankha kwa allah mu nthawi imeneyi kumakhala kochuluka hal min dain alipo amene akupanga duwa alipo amene akupanga duwa mu usiku uno yustajabu lah ife timulandire maduwa akewo ndi mukapeza abambo ndi pamene akuyatsa tv kumaonera arsenal kumaonera liverpool kumaonera manchester ndi kumakuwa mnyumba mwa msilamu mmalo moyika qur'ani kumamveka mawu anthu amene amamkwiyitsa mulungu subhanahu wa taala achinyamata ndi ali mma whatsapp ndi mma twitter ndi kumatukanizana kumapanga miseche kumatumizirana mameseji onama zonsezo zikuchitika mnyumba mwanumo simukufufuza bwanji inuyo makolo mulungu subhanahu wataala akufunsa anthu hal min dain alipo amene akutipempha ife lero lino usiku uno yustajabu la timlandire maduwa akewo timpatse zimene akufuna hal min sailin yuta sualo alipo amene akupempha alipo amene akufuna china chake ife timpatse zimene akufunazo allah akufunsa zimenezozo ndati walillahi azza wa jalla ndiponso mulungu subhanahu wataala ali nawo inda kulli fitrin nthawi ina iliyonse imene muziyaona asilamu anzanu asonkhana akumasula somu yawo asilamu anzanu akusonkhanisa kaya ndi tende akusonkhanisa phalala akusonkhanisa mbatata akusonkhanisa futali akusonkhanisa chinangwa kuti azifutula nthawi imene ija si nthawi yonena kuti no munthu uzitenga ngati nthawi yachisawawa nthawi imene ija si nthawi yachisawawa achema nthawi imene ija si nthawi yachisawawa m'bale wanga si nthawi yachisawawa

amalemba mayina a anthu amene wawamasula kuchokera ku moto finish chaka chatha munapanga zosokoneza mpaka na mayina anu analembedwa ku moto chifukwa cha kuba mwina chifukwa cha miseche chifukwa cha juga chifukwa cha katapira chifukwa chosamvera malamulo a allah chifukwa chophwanya malamulo a allah ramadhani yafika mwamusangalatsa mulungu subhanahu wataala mwagwira ntchito yabwino mwamupempha allah tauba mwalapa zimene munapondereza kwa anthu zija mwabwezera mwampempha allah zabwino wakupatsani zabwino allah amachotsa dzina lanulo mu gulu la anthu amene amayenera kuti akalowe ku moto ndi kulilemba kuti uyu akalowa ku janna kumeneku nde kupambana kwa mwezi umenewu mwezi wa ramadhani nam akuti fa idha kana yauma alfitri usiku wina uliwonse allah akuchotsa ku moto anthu okwanira 60000 ndi anthu osala kudya ndi mabiliyonitu osati 4 osala kudya mabiliyoni osala kudyawo ndi mabiliyoni usiku wina uliwonse 60000 mulungu subhanahu wataala amaonjezera mmene akufunira mafigasi awo akamatchulidwa kumangokhala imatchedwa takribul faham yani kuyandikitsa kuti anthu amve chimene chikufuna kutanthauziridwa osati kuti mbizi- basi ndi kuti allah basi had- la allah amapanga zimene wafuna akhoza kuwombola mamiliyoni mmene allah angafunire yani mafigures akamatchulidwa taqribu lfaham kuti munthu amve kungofuna kuti munthu yokunsegula mzeruzo kuti adzindikire kuti kuli figure imene mulungu subhanahu wataala amawakhululukirira anthu

allah amachotsa ku moto amawaombola amene anatsala kuti mayina awo akupezeka ku moto chiwerengero cha anthu amene waombola mmwezi wonse times 30 ndiye ngati mmwezi wonsewu allah tinene kuti waombola anthu okwanira 15 billion kuchokera ku moto mayina awo achotsedwa kuchokera ku moto mupange 15 billion times 30 amene onsewo allah amachotsa maina awo ndikumawuza angelo kuti khalas afuteni maina awo amenewo achotseni maina awo kuchokera ku jahannam amene adzikalowa ku janna siku la qiyama zimenezo ndi mitendere ya allah chimenecho ndi chisomo cha mulungu subhanahu wa taala timpemphe mulungu subhanahu wa taala azitidalisa timpemphe mulungu subhanahu wa taala azitiyanjanisa Ah, akunena kuti ah, qala alhafidhu lmundhiri rawahu lbaihaqi hadithi imene taitchula iyi